afa m bụ odoziakụ Ifeọma Ezieme nwaanyị usekwu Igbo ọ bụrụ na ị na-ekiri onyonyo ị ga na-afụ aka na-esi ite n'usekwu ana m ekele ụmụ Igbo niile abụ m onye Igbo amụrụ m Igbo na-amụkwa m Igbo abụ m nwaanyị Igbo kpọmkwem m wee were ohere a na-ekele ụmụ Igbo niile na mba ụwa niile dị iche iche ịma na o nwere ife eji wee malụ ndị Igbo a sị na obodo ọbụla ị bịalụ ma ịfụrụ onye Igbo gị na anọkwa obodo mmụọ na mmadụ anọrọ ya o wee bụ ya Igbo bụ ndị na-agba mbọ mana o nwere otu ife gbagwojuru m anya keduzi nke bụ na mụ nwa bụ onye Igbo ga-amụta nwa a sị na nwa na-ada ọkwa alụ ka ọ bụ maka na a sị na okeke nwaanyị dịkwa ntị njọ kedu ka ị ga-esi asị na nwa gị ama asụ igbo maka gịnịzi ọ na gị nwa na-aṅa m ntị kịta na igbo a m na-asụ ada atọ gị ụtọ mmụọ ya bụ anyị ji ohere a wee na-akpọ ụmụ igbo niile wee na-asị onye ọbụla anya sakwa maka na ọkwa asụsụ ndị bụ njirimara ha kedu ife m ga-eji wee mụta nwa na-asụ igbo sị na nwa m ama asụ igbo na ọ ga-asụ bekee ọ maka gịnịzi m wee jee na facebook wee fụ igbo amaka production m sị na ndị nke a dịka ndị igbo m wee jekwulu onye isi fa mụ na ya wee kparịta ụka na Facebook m wee fụ na onye a bụ onye ife Igbo na-amasị asụsụ na omenala Igbo na-amasị ya dịka ọ na-amasịkwa m m wee sị ka m je tinyelụ fa m wee fụ na fa na-eme ife ejije fa na-eme ma egwu ma asụsụ na omenala Igbo m wee na-akpọzi ụmụ Igbo niile nọ mba Afrịka niile ma mba ụwa niile ka anyị bịa ka anyị gbakọta ọnụ wee finye ya aja n'ukwu ya bụ Igbo amaka ndị eji

igbo ama anwụ ekwekwana ka igbo nwụa maka na igbo amaka dịka m gwara unu na abụ m nwaanyị usekwu igbo aka na-esi ite na usekwu igbo maka na abịalụ m nezie anya wee fụ na ndị ọgbara ọfụ amarọ na igbo nwere nri anyị wee nebe anya wee bụrụzie na sọsọ ife a na-eri bụ osikapa maọbụ ji maọbụ ụtara m sị mba na ọ bụrọ ya maka na echetara m na nnukwu nne m echetagasịrị m ụmụ nri nnukwu nne m na-esibe anyị wee bido usekwu igbo m wee na-agwazi unu na ịma na usekwu igbo na esigo m otu narị ụdị otu narị nri na isii usekwu igbo bụ nri ndị igbo mana anyị amarọ anyị wee na-akpọzi ndị ọgbara ọfụ ka fa je na-ekiri usekwu igbo wee malụ na igbo nwere nri na igbo zuru ka emee maka na ife a na-achọ n'uko elu na ọ dịgokwa n'uko ala sọsọ ife otu ife ọ ga-ewe gị bụ ije gbanye onyonyo gị i kiribe i wee malụ na ndị nna nna anyị ha ụmụ nni nụnwa fa na-eri ọkpụkpụ ji wee gbasisie ike anyị wee bidokwa ribe ya maka mgbe ha na-eri ya ụmụ ọya dị iche iche nụnwa adịrọ ịghọtago mana nke a nụnwa ga-ebutere anyị kpuchi sie ya na komkom ebutelụ anyị anyị a na-eri na-anwụ ya mere usekwu igbo ji wee sị ka anyị gaghachikwa azụ wee jee chọpụtata ụmụ nni nụ ndị nna nna anyị ha ji ha ji wee bie ogologo ndụ ụmụ igbo ana m asị unu kilibenụ usekwu igbo unu wee malụ na igbo zuru ka emee daalụkwa